daalụ riri nne ọ na-awere iwe kwu na-eme ego ọ na-abịa ekpote aja na-awụ n'ime ite onye ọzọ bịa kpota onye ọzọ bịa kpote aja ọzọ bịa kporo aja were m ebe a. kọtụọ call ahụ nye m fon ahụ fans ose etigokwenu aja ka a na-ekpote awụ ya onye ọzọ ga-ekpotekwa bịa awụ ya hmm, ọ na-abụghị egbe a na-agba anyanwụ hmm,
onye ọzọ
aja ka a na-abịa ekponye ọ bụkwa edited video this is not edited video aja ka a na-ekpo ya aja nwa ga-aghọ rice elie elie okwute dị na ya aghọla anụ ọ sị na ofe ka ama nlie ngwa chọọ okwute naabọ tinye ya ka anyị were eme anụ
aja ka ọ wụnyegolo weta ofu okwute okwute ọbụla ị fụrụ ebe a weta weta ya weta ya na anụ ka ọ ọ na-achọ ime aja na aja na okwute ka ọ ghọọ rice ogbe na-ataka na-etu nwa ka anwụ na letu ọ na-abịa achọ ime aja na ibe ka ọ ghọrọ rice ọ bụrọkwa edited video ị ma na o nwe ndị na-asị ma ọ ga-emesikwa ka ọ ghọọ rice aja okwute na abịbịa ọ chọ ime ka ọ ghọrọ rice na-enekwenụ anya ọ bụrọ edited video nke bụ ngaji anyị ji eri ya nke bụ ngaji eji eri ya
nke bụ staff m ji akọmandụ hmm, ọ bụla ezigbo ibe eri ibe nji ka m nalụba order before eriwe ya bụ ibe ọ sị ka ya nalụba order before eriwe ya bụ ibe nne nwaanyị o lukwa ka ọ na-elu ọ na-aga chọọ ibe ike jee na ike

na-enekwenụ ya anya o m abịa tụrụ nzu nne nwaanyị anyị wee jee mee ka anyị si eme mgbe ana m akọmandụ gị by the power vested on me

egbe na-agba anyanwụ egbe na ịgbala anyanwụ a na-eli eli ọrụ rice dị ire
ọgbakọ obere ire ọ dị ọkụ
nke nke anyị si nyaahụ stew mm, ofe akwụ nke taa na stew na-abụ okwute n'unu dị na abụ anụ na-abụ and ọkwa abụ anụ ka ọ wụ ọlụlụ ụdị anụ m na-alike

ili enyi na-aga egbe na ịgbara anyanwụ ọkụ o mere fans nekwenu bịa nene o okay nke o power pasịrị power okay unu ga-abụ contact ebe anwa ndrọpụ video na ntinye number ya ozugbo ozugbo gbasala ọkụ o nwere bible anyị ji acommand ego hmm. mana a na-adị ọcha wee na-euse nke ahụ hmm. unu mana nji nwaanyị hmm. Hmm? okay o nwere bible eji acommand ego eji acommand ring ọ invocation mystic through india eh. ọ bible ahụ gosiri gị n'ime hmm. mgbe ji acommand ya ring ọbụla m mere order pụta na ya ego amount ọbụla m mere order pụta na ya so mana o nwere ka m si kwakọ n'abalị so anyị emetụ ụlọ nke abụọ aka ọ tere ndị ọcha like echi anyị acommand ya na global nta anaghị nke nke

onye nwe ọrụ ibi agụ ahụ chele onwe ya na-eme ebe fans na nri enye ebe wee kweta bịa jide a na-eri eri ngwa jidenu as agbamma join him and eat before we confirm ngwa prince fans na enu m ọkwa unu na-abịa ka nri enu ngwa na enye ọkwa unu na-abịa
ọ tọrọ ụtọ elegere ọ nni mmụọ aja na okwute ka anyị na-eri ka anyị na-eri ọ na-atachakwu aja nwa na rice
mhm. anyị na-atatakwu ya mhm. ọmanụ ibe egwu ka a na-eme hmm. I've done that o oh. ọ bụrụ na ọ chọrọ ego ya hmm. eme ego adị n'ime ya ịchọọ siga chọọ tọmtọm chọgodi pant ụmụ nwaanyị command ya ọ sị na ndị pastor na-akọ ndị dibịa ọnụ kwesịrị ịbịa perform nke obele abịa bezuru ya
agbamma nwanne m ibe na-eche ọ vụ mbọsị ka nọdụ na Facebook ka nnụ ka ọ vụ dibịa ma ọ vụ pastor mm. siri egbe na-agba anyanwụ sị ya mm. na mana ana m ebelieve na